Gaeilge Weekly is a learn Irish online production. To find out more about LIO, check out the description down below. Daoibh! Fáilte ar ais chuig Gaeilge Weekly! Fáilte chuig eagrán 126. Is mise Liam ó Learn Irish Online, más rud é go bhfuil tú ag éisteacht don chéad uair, agus tá mé lán lán sásta a bheith ar ais ag labhairt libh arís an tseachtain seo ar an seó ar an leagan níos simplí. Bhí mé ag iarraidh labhairt beagáinín inniu faoi a bheith ag scríobh. Agus ceapaim gur luaigh mé, I think that I mentioned ar an bpodchraoladh cúpla seachtain ó shin go raibh mé tar éis filleadh ar ais ar an scríbhneoireacht.

B'fhéidir nach bhfuil a fhios agaibh, go háirithe má tá sibh nua chuig an bpodchraoladh, you guys might not know, especially if you guys are new to the podcast, but I don't have a degree in Irish or in teaching, níl céim agam sa teagasc nó sa Ghaeilge. Cé go raibh an Ghaeilge agam mar chuid de mo chéim mar mhionábhar, even though Irish was part my degree as a minority or optional subject, ach an céim atá agam agus an rud a rinne mé staidéar air i rith mo chuid ama ar an ollscoil, sin an iriseoireacht, journalism. so, Iriseoireacht agus na Meáin Nua, ceapaim, an teideal atá ar mo chéim. Not that I've ever actually technically used it, ní, níl sé actually úsáidte agam chun post a fháil or ar CV nó ar aon rud mar Buíochas le Dia, ón lá a d'fhág mé an ollscoil ní raibh orm riamh CV a scríobh, thankfully, I never had to write a CV after the day I left university, ach cinnte tá neart de na scileanna á úsáid agam fós i

On a mic ag labhairt ar mic ag labhairt le duine ag cur duine faoi agallamh interviewing someone ag scríobh ar ndóigh an an ceann is mó scileanna ar na meáin shóisialta social media skills ag craolú broadcasting and so on so there's definitely fós gan dabht tá a lán rudaí Ó mo chéim agus ó mo chuid staidéir a mbíonn mé ag baint úsáid astu fós, for sure, one hundred per cent, gan dabht, céad fán gcéad. But I want to go back to a different type of writing. Tá mé ag iarraidh fill ar ais ar cineál scríbhneoireachta eile. And.

And, thankfully, even within my work, buíochas le Dia fiú taobh istigh de mo chuid oibre, bíonn seans agam, mar shampla, Gaeilge Weekly, tá mise céad faoin gcéad saor chun labhairt faoi chuile rud nó pé rud a bhfuil mé ag iarraidh, whatever I want, ar an bpodchraoladh gach seachtain. Freisin, nuair a bhím ag cruthú rudaí le haghaidh na meáin shóisialta nó lógó le haghaidh. ceann dár gcúrsaí nó rud éigin le haghaidh Patreon i gcónaí, tá mise i gceannas air agus tá mé fíorbhuíoch as sin, I'm in charge of it and I'm really, really grateful for that. A lot of people say to me, oh, that must be tough, you have to manage everything. Domsa, bheadh sé deacair chun aon rud eile a dhéanamh, for me what would be tough is to do anything else, mar níl mé go maith ag éisteacht le daoine eile ag rá, ok, caithfidh tú X, Y nó Z

and the creative control mar a déarfá i mBéarla. Agus mar a dúirt mé, buíochas le Dia i mo phost le Learn Irish Online, tá neart de sin ach freisin le cúpla bliain anuas bhí an guth seo i m'intinn, there was this voice in my head, thankfully a metaphorical voice, not an actual one, ag rá Do something like this, déan rud éigin cosúil leis seo, b'fhéidir podchraoladh i mBéarla. B'fhéidir podchraoladh i mBéarla leat féin, b'fhéidir ag labhairt faoi spórt éigin, maybe a podcast in English, solo podcast speaking about a sport nó speaking about politics or whatever, ag labhairt faoin bpolaitíocht nó rud éigin difriúil. Or do a podcast in English interviewing people, déan podchraoladh i mBéarla ag cur daoine faoi agallamh. nó scríobh, fill ar ais ar an scríbhneoireacht, return to writing. Ní a bheith ag scríobh alt nuachta, mar níl aon suim agam ansin agus b'fhéidir gur féidir libh léamh idir na líntí anseo, you might be able to read between the lines that I went and studied journalism but I didn't do it afterwards, ní dhearna mé aon iriseoireacht i ndiaidh sin, I suppose I've done bits and pieces again with my own work but in terms of actual news writing, ag scríobh faoin nuacht, nó aon rud cosúil leis sin, nó ag cur a lán daoine faoi agallamh. Níl sé déanta agam agus, ok, cé gur bhain mé taitneamh as an céim, ní raibh sé domsa chun dul isteach sa domhan sin, it wasn't for me to kind of go into that world tar éis dom an ollscoil a chríochnú agus tar éis dom mo chéim a bhaint amach, after graduating and after finishing university. So I did something else, rinne mé rud éigin difriúil. Ach tá mé ag iarraidh rud éigin a dhéanamh ina bhfuil mé céad faoin gcéad dírithe ar an rud é féin. So I want to do something where I'm kind of 100% focused on the thing itself So what do I mean by that? Like, cad atá i gceist le sin? Well, let's say I mentioned there about having some of those things, luaigh mé ansin cúpla de na rudaí sin a bheith agam le mo phost, mar shampla Gaeilge Weekly. Ach le Gaeilge Weekly, caithfidh mé a bheith ag smaoineamh faoi rudaí eile chomh maith. OK, tá mise anseo agus tá sé go hiontach, tá leathuair agam chun a bheith ag labhairt faoi pé rud agus bheith ag labhairt as Gaeilge agus i ndiaidh seo is féidir liom m'intro fhéin a chur air, m'outro fhéin agus tá an creative control sin agam agus is aoibhinn liom a bheith ag cruthú Gaeilge Weekly gach seachtain. Ach, chomh maith le sin, tá Gaeilge Weekly mar chuid de mo chomhlacht agus de mo ghnó. as well as that Gaeilge Weekly is kind of a part of my business and my company I gceann cúig nó sé nóiméad beidh interruption beag sa phodchraoladh seo agus beidh mé ag labhairt faoi Patreon agus má tá tú ag iarraidh cúrsa a cheannach is féidir leat dul anseo ba ba ba beidh mé ag déanamh saghas ad nó fógra beag Agus chomh maith le sin, caithfidh mé a bheith ag smaoineamh, OK, tá mé ag iarraidh labhairt ar an luas seo mar tá mé ag déanamh an leagan níos simplí, tá mé ag iarraidh go mbeidh daoine in ann rudaí a thuiscint. Uaireanta, bíonn mé ag iarraidh labhairt faoi rud amháin ar an bpodchraoladh ach athraím an topaic mar deirim, beidh níos mó suim ag daoine sa topaic seo. So. cé go bhfuil an creative control sin agam freisin, tá rudaí eile agus influences eile, tionchairí eile agus bíonn orm smaoineamh faoi na rudaí eile. Leis an chéad rud eile seo, leis an rud a bhfuil mé ag iarraidh tosú, just mar passion project, ní mar phost nó ní mar replacement d'aon rud eile, ná bí buartha, tá mé chun leanúint ar aghaidh le Gaeilge Weekly agus leanúint ar aghaidh le gach rud eile ar Learn Irish Online ach leis an rud seo tá mé ag iarraidh a bheith caillte sa rud é fhéin, I wanna be lost in the thing itself. Bhí mé ag déanamh eagrán sa bhreis de Gaeilge Weekly. an tseachtain seo caite. Beidh sé ag dul amach i mí Feabhra. I was doing a bonus episode of Gaeilge Weekly that'll be going out in February for for members over on Patreon agus chuir mé an cheist ar dhaoine ag tús an phodchraoladh dá mbeadh i bhfad níos mó am saor agat, if you had way more free time, cad a dhéanfá? Agus b'fhéidir, bíonn tú ag smaoineamh, OK, rachaidh mé ar laethanta saoire, nó rachainn go dtí an pub chuile oíche, nó déanfaidh mé an rud seo a raibh mé ag smaoineamh faoi dhéanamh le blianta. Sin ceart go leor, ach i ndiaidh sin, tar éis cúpla mí ag taisteal, cúpla mí ag an pub, ag déanamh whatever, Cad a dhéanfá, like, lá i ndiaidh lá i ndiaidh lá, muna raibh ort obair, muna raibh ort aon rud a dhéanamh agus bhí an t-airgead a'd agus bhí an t-am a'd chun aon rud a dhéanamh. Agus ceapaim gur ceist an-suimiúil í sin agus ceapaim gur ceist níos deacra, í chun freagrú mar a cheaptar I think it's an interesting question but also one that's tougher to answer for most people than we think. Now, níl mé ag iarraidh dul isteach an iomarca sa, sa cheist sin mar bhí mé cheana féin ag labhairt faoi ar an eagrán sa bhreis sin I don't want to go into it too much because I already spoke about it on that bonus episode ach Chuir mé an cheist sin ar dhuine éigin cúpla uair tar éis dom an podchraoladh a thaifeadadh agus dúirt siad liom an rud is tábhachtaí ná rud éigin a aimsiú, to find something, agus, mar a dúirt siadsan, as they said, you have to get lost in it, chun éirí caillte isteach ann. And I think that was such a good way of phrasing it. Doesn't really matter what it is, is cuma really cén saghas rud a bhfuil mé ag labhairt faoi, nó a bhfuil muid ag labhairt faoi. This lad, for example, was speaking about his passion for cars, bhí an lad seo ag labhairt faoin bpaisean atá aige ó thaobh charranna de agus go mbeadh seisean, sa chás seo, ag ceannach carranna agus ag déanamh saghas restoration jobs orthu agus ag tiomáint na carranna agus retro cars or vintage cars agus rudaí mar sin agus go dtaitníonn na rudaí sin go mór, go mór, go mór leis agus gur féidir leis fáil caillte sa rud sin. Ceapaim i gcónaí, is comhartha deas é de bheith caillte rud éigin, it's a nice sign or a good sign that you're lost in something when you lose track of time. Mar shampla, nuair a bhí tú ag súgradh nuair a bhí tú i do pháiste. ag súgradh le le cairde, ní raibh tú ag féachaint ar do uaireadóir, seans maith fiú nach raibh uaireadóir agat you weren't looking at your watch or you probably didn't even have a watch cause the time didn't matter ní raibh tú ag smaoineamh bhuel i gceann leath uair beidh orm dul, beidh orm é seo a dhéanamh, beidh orm labhairt leis an duine seo bhí tú just ag súgradh agus chuaigh an t-am chomh tapaidh sin. nó nuair a bhí tú ar an scoil agus b'fhéidir i do an t-ábhar is fearr leat ag an am, mar shampla corpoideachas, physical education, PE, b'fhéidir gur d'imigh an t-am an-an-tapaidh i rith an rang sin. agus ansin nuair a bhí tú ag déanamh na Gaeilge nó Mata nó Béarla nó ábhar eile nár thaitin go mór leat, another subject you didn't like, b'fhéidir go raibh an t-am ag dul go han-mhall ar fad. Ach arís, cén fáth? Bhuel, nuair a bhí tú ag déanamh corpoideachas nó whatever, rud éigin ar thaitin leat, bhí tú ag díriú isteach ar an rud é féin os do chomhair, ní raibh tú ag smaoineamh faoi OK, níos seo, caithfidh mé é seo a dhéanamh, caithfidh mé X, Y, Z a dhéanamh. Bhí tú 100% dírithe isteach ar an rud, ag imirt volleyball nó ag imirt cispheile or whatever. Ach nuair a bhí tú, b'fhéidir, sa rang mata, Ní raibh tú ag iarraidh díriú isteach ar an rud é féin, ar an mata, ar an algebra, bhí sé leadránach agus bhí tú ag féachaint amach an fhuinneog ag smaoineamh faoi laethanta níos fearr agus chun an clog sin a chloisteáil, to hear that bell, agus a rá ah, tá mé saor, is féidir liom rud eile níos suimiúla a dhéanamh. agus ceapaim gur sin an difríocht now arís tá an t-ádh dearg orm, I'm very lucky, go bhfuil post agam a thaitníonn liom, gur féidir liom cabhrú le daoine, le cúnamh Dé, timpeall an domhain ag foghlaim na Gaeilge agus mar sin de, ach freisin, Níos mó agus níos mó, tá mé ag iarraidh an rud sin agus arís, buíochas le Dia, tá níos mó ama agam na laethanta seo chun am a chaitheamh ar rud éigin ina bhfuil mé caillte istigh ann, something that I'm lost in. So, freisin, b'fhéidir le bliain nó dhó anuas, fá. nár d'fhill mé ar an scríbhneoireacht, rud atá mé tar éis déanamh le cúpla seachtain anuas which is something I've done over the last few weeks, I have gone back to it finally. B'fhéidir freisin bhí mé i gcónaí ag fanacht ar an deis foirfe, I was waiting for the perfect opportunity nó nóiméad foirfe nó an am foirfe. Agus níl sé riamh chun teacht. Bhí mé ag smaoineamh bhuel, ní fiú rud éigin a thosú muna bhfuil mé cinnte faoi cén rud a bhfuil mé chun scríobh faoi. No point starting unless I'm certain, you know, níl mé go maith le éiginnteacht, I'm not good with uncertainty. Is maith liom plean a bheith agam, is maith liom. chun a bheith cinnte faoi cén rudaí a bhfuil chun tarlú, mar a dúirt mé, mar a mhínigh mé roimhe seo, as I explained before, is aoibhinn liom a bheith i gceannas ar rudaí, ní maith liom a bheith ag obair le daoine eile agus is maith liom nuair a bhíonn rudaí soiléir agus éasca le tuiscint agus OK tá mé chun A, B, C, D, E, F a dhéanamh. Agus dúirt mé OK, fanfaidh mé, fanfaidh mé go dtí go bhfuil an smaoineamh agam chun scríobh faoi X, Y or Z, I'm going to wait until I have the the idea of, I'll write about this, that or the other. Agus ní raibh, ní raibh an smaoineamh agam, bhí smaointí difriúla ach ní raibh an eureka moment tá mé chun scríobh faoi seo. Agus freisin ní raibh an scríbhneoireacht mar an t-aon rud i m'intinn. Freisin bhí mé ag smaoineamh faoi podchraoltaí a dhéanamh, is aoibhinn liom a bheith ag déanamh podchraoltaí agus b'fhéidir, is seans deas é seo chun rá má tá tú ag iarraidh níos mó podchraoltaí ó Learn Irish Online, Bímid ag déanamh i bhfad níos mó podchraoltaí ar Patreon! Eagráin sa bhreis de Gaeilge Weekly, bonus episodes Gaeilge Weekly. Éist arís, léigh arís, ag aistriú some of these are video series, some of them audio series, in other words podcasts. líofacht, botún nó dhó, grammar breakdowns, topic breakdowns agus i bhfad níos mó! le fáil le baill Gaeilge Weekly agus baill Learn Irish Online for Gaeilge Weekly and LIO members ar patreon.com forward slash learn Irish Online nó Learn Irish Online ar an app Patreon agus tá níos mó sonraí thíos le fáil sa description. way more details down below available in the description Ach bhí mé ag smaoineamh b'fhéidir podchraoladh a dhéanamh i mBéarla mar a dúirt mé a chur daoine faoi agallamh nó pé rud mar sin ach arís bhí mé ag fanacht le haghaidh an nóiméad ceart agus freisin b'fhéidir go raibh beagainín eagla orm nach mbeadh mé in ann rud éigin a dhéanamh

atá agam, I have a kind of idea for a book, agus phioc mé amach caibidil amháin nó smaoineamh amháin le haghaidh caibidil, one idea I have for a chapter, agus tá mé tar éis an chaibidil sin a thosú agus tá an first draft den chaibidil seo beagnach críochnaithe agam. Ach fiú agus mise. ag scríobh an chéad chaibidil seo agus just ag déanamh an rud seo chun fáil amach an bhfuil suim agat nó an bhfuil suim a'm leanúint ar aghaidh leis, I'm just doing it to kind of see if I've interest to keep it going, it's not, I'm not committed to writing a book, níl mé like ok tá mé gan dabht chun leabhar a scríobh, no, tá mé just chun, you know, tús a chur leis an gcaibidil seo agus fan go bhfeicfimid, let's wait and see.

agus ag smaoineamh faoin end product nó an commercial side of it, ag cur amach rud éigin, ag díol rud éigin, self-publishing versus publishing, agus ansin kinda catch myself out agus bím ag rá liom féin just dírigh isteach ar an scríbhneoireacht agus bain taitneamh as a bheith ag scríobh agus ná bac le aon rud eile agus tá sé sin

Chaithfeadh sé a bheith mar sin. Ócé, caithfidh muid go léir airgead a thuilleadh, caithfidh muid go léir billí a íoc, tuigim é sin. Agus buíochas le Dia, tá post agam le Learn Irish Online ina bhfuil mé in ann é sin a dhéanamh. Ach taobh amuigh de sin, cén fáth a chaithfidh gach rud a bheith chomh, okay, how is this going to be done, how is it going to be put out, how are you going to get it to many more people? Cén fáth nach bhfuil mé in ann just díriú isteach ar an rud é féin? So, an rud greannmhar ansin, agus mise ag scríobh, agus bíonn mé ag déanamh iarracht chun suí síos agus b'fhéidir trí nó ceithre writing sessions a dhéanamh in aghaidh na seachtaine, tá sé actually níos deacra domsa chun taitneamh a bhaint as an scríbhneoireacht ná mar atá sé chun an actual scríbhneoireacht a dhéanamh. Chun caibidil a dhéanamh nó b'fhéidir míle focal a dhéanamh in aghaidh an lae, tá sé sin actually sách éasca domsa. Ní bhíonn sé ró-dheacair. Ach an rud is deacra ná chun a bheith saghas present nó just a bheith ag scríobh agus a bheith ag déanamh dearmad ar gach rud eile. Mar. Ceapaim mo shaol ar fad, i gcónaí, i gcónaí, bím ag smaoineamh, caithfidh mé X a dhéanamh ionas go mbeidh Y agam agus ansin Z. Tá fhios agat fiú ar an ollscoil, ok, tá mé ag déanamh staidéir ar an rud seo ach tá mé ag déanamh an rud seo ionas go mbeidh céim agam so that I have a degree ionas go mbeidh post agam ionas go mbeidh airgead agus mar sin de. Agus ceapaim go bhfuil an rud céanna ag a lán daoine, I think a lot of people have the same thing, níl mé i m'aonar leis sin ar chor ar bith. Ach tá sé suimiúil agus tá sé deacair domsa chun dul isteach agus rud éigin a thosú muna bhfuil mé cinnte an bhfuil mé chun é a chríochnú. Like, an lá a thosaigh mé Gaeilge Weekly, the day I started Gaeilge Weekly, gheall mé dom féin go ndéanfadh mé 50 episode ar a laghad agus ansin cinneadh a dhéanamh an leanfaidh mé ar aghaidh leis seo. So, the day I started Gaeilge Weekly, I promised myself I would do fifty episodes at least. and then see do I want to keep going or is it worth it? Bíonn mé an, you know, tá mé chun é seo a dhéanamh and that's the end of the story, deireadh an scéil, tá ann, níl aon rud eile leis seo. But with this it's more start it, see how it goes and change it as it goes. You know, tá an smaoineamh seo agam maidir le Formula One agus an saghas leabhar seo a dhéanamh ach cinnte i gceann cúpla seachtain, i gceann cúpla mí, Beidh sé sin tar éis athrú, that will have, after, changed in some way. Or I might write for six months and decide, b'fhéidir go mbeidh mé ag scríobh ar feadh sé mhí agus b'fhéidir go ndéanfaidh mé an cinneadh, you know what, níl mé ag iarraidh leanúint ar aghaidh leis seo, tá mé ag iarraidh podchraoladh a dhéanamh i mBéarla agus labhairt le duine difriúil gach seachtain. And in my head, automatically, I think, oh, that means six months would have been a waste. Bíonn mise ag smaoineamh i m'intinn fhéin, Jeez, ciallaíonn sé sin gur cur amú ama a bhí ann sna sé mhí sin. Ach tá 'fhios agam, níl sé mar chur amú ama. Arís, tá tú in ann labhairt faoi do experience and you got to know that you didn't want to do that ach fiú even then, forget all that, déan dearmad ar sin, fiú má tá tú tar éis taitneamh a bhaint as rud éigin, ní cur amú ama é ar chor ar bith, it's not a waste of time at all if you've enjoyed it. Agus domsa, tá sé an-éasca chun é sin a rá le duine eile, you know, dá mbeadh ag labhairt le duine a bhfuil an situation céanna, acu mar atá agamsa, if I was speaking to someone who was kind of in my shoes or had my situation, I'd say sure, it doesn't matter, once you enjoyed it, that's the main thing. Ach tá sé i bhfad níos deacra domsa é sin a rá liom féin. Ach sin próiseas, it's a process, agus rud a bhfuil mé, ceapaim, ag éirí, le cúnamh Dé, ag éirí níos fearr aige. Ach tá sé iontach, níl mé ag scríobh aon rud neamhfhicsin, I'm not writing anything non-fiction, mar ní bhíonn mé ag léamh neamhfhicsin, so ceapaim má tá tú chun scríobh, is fiú é tús a chur le rud éigin a léifeá tusa, you know, it's nice to start with something that you yourself would read. Uaireanta, bíonn sé, b'fhéidir, níos deacra mar bíonn tú ag déanamh comparáid le na scríbhneoirí agus na húdairí is fearr, you might be sometimes comparing the best authors and the best writers to what you're doing yourself because it's your first point of reference ach is cuma, sin caoi deas agus bealach deas chun tús a chur leis sin. So bíonn, you know, tae nó caife a'm agus suím síos I know I'm quite old school tá's agam go bhfuil mé sách old school agus de ghnáth bím ag úsáid peann agus páipéar le haghaidh gach rud ach le haghaidh seo mar gheall go bhfuil a lán taighde i gceist leis because there's a lot of research bíonn mé freisin ag déanamh yeah bíonn mé ag déanamh beagnach gach rud ar an ríomhaire, ar an laptop agus cúpla tabs oscailte agam agus ag déanamh taighde chun mé féin a chinntiú to kind of make sure of myself agus go bhfuil gach rud ceart agus níl mé ag iarraidh aon rud a chur isteach sa leabhar nó sa chaibidil, níl mé ag iarraidh leabhar a rá díreach anois I don't want to say book right now because it's only just a chapter, a rough idea ach. Bíonn mé just ag cur isteach rudaí difriúla, smaointe difriúla, gan a bheith róbhuartha faoi cé chomh maith is atá an scríbhneoireacht, is féidir liom filleadh ar ais ar sin agus stíl dom féin a chruthú, I can kind of come back to that and create a style for myself agus arís, mar a dúirt mé, ag déanamh iarracht, níl sé éasca ach ag déanamh iarracht gan a bheith buartha faoi X, Y and Z agus just ag. baint taitneamh as an scríbhneoireacht ach uaireanta tá sé deacair muna bhfuil toradh ag teacht as rud éigin, if there's not a result or kind of a product coming out of something. Uaireanta bíonn sé píosa beag dúshlánach, a bit challenging, domsa chun leanúint leis. Ach faoi anois, ag baint taitneamh as agus coinnígí súil amach, le cúnamh Dé, sa todhchaí as rud éigin cruthaitheach nó rudaí níos cruthaithí ag teacht uaimse. keep an eye out in the future for yeah, interesting kind of creative things hopefully coming for myself in the future. Sin é, guys, an tseachtain seo ar Gaeilge Weekly. Míle míle buíochas, mar is gnách, as a bheith ag éisteacht, míle buíochas as a bheith ag tacú linne anseo ar Learn Irish Online. Agus beidh mé ar ais ag labhairt libh an tseachtain seo chugainn. Slán agus beannacht.